ndị Igbo ekenekwa m unu a sị bụ nke onye chi ya zelụ mụnwa bụ nwaada ala Igbo ala Igbo ji eme ọnụ Ada Igbo global sị ka m pụtakwa ọzọ ka m si apụta sị ka m bịa kene ụmụ Igbo niile ebe ọbụla onye ọbụla si na-anụ olu m a sị m ya dịlị onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo mma na eke na nkwọ na orie na afọ ya dịrị ụmụ igbo na mma ebe ọbụla unu nọ ekenekwa m unu o. a sị m egbe belu ugo belu nke sị ibe ya ebena nku fulie oji ọfọ ga-ana nwa mmadụ emegbukwana nwa mmụọ biko nwa mmụọ emegbukwana nwa mmadụ biko na ụmụ igbo a sị m ya dịrị unu na mma m wee sị ka m pụta n'ụbọchị taata maka ife na-afịọ igbo be anyị m sị ka m nwere ofele a biko ka m bịa yọọ ụmụ igbo onye ọbụla bụ nwa afọ igbo biko na-afụnụ onwe unu n'anya biko na ya nọrọ na onye kwụrụ ọtọ m kwatuo ya sọ mụ bụ eze ga-akwụ ọtọ anyị ncha ka ọ dịlị anyị niile na mma nke onye na-eme ya gaalụ ya bụ ife dị mma a sị m ya dịrị onye ọbụla na mma biko m wee sị ka m pụta maka ife na-afịọ na be anyị ọ kachasị ilo na asị akpọmasị na akpọmoke ndị kwe na ndị na-ekwerọ ọ gịnị na-eme biko ọ kachasị n'ife a na-afịọ maka Ogechi okeke njaka na mariam justice abịarọ m ịma onye ọbụla ikpe adị m ama mariam justice ikpe adị m ama Ogechi ikpe maka na ife emego bụ na o mego sị ka m bịa yọọ onye ọbụla biko onye ọbụla iwe dị n'obi ya gbaghalụ na-ayọkwa dadi anyị bụ fada mbaka ebe ọbụla e si mejọọ gị na this case dadi biko gbaghalụ ị bụkwa nna ọ na-abụ nwa mejọọ nna ya o wela ofu aka tie ihe o wela ofu aka nke ọzọ kpotiti ya ewela iwe ka o si dị gị n'obi na-ayọkwa mariam justice n'isi ogechi anyị niile bụ ụmụ igbo ife ọ sọkwa ya bụ nọọ ya bụ ife menụ biko nụ ka anyị meenụ ya na amicable way si mee ya na amicable way ka anyị ghara na-ebupụta n'onwe anyị ama m na onye ọ- no- na- na ama m na iwe dị dị gị n'obi gbaalụ n'ụzọ ọbụla maka asị ka akụchasịrị ife niile ụmụ ife ga-apụtachasịkwa n'ime n'ụdị ọbụla o sikwa ya bụ nọ ya bụ ife menụ biko biko wetunataba obi gbaalụ gbaalụ maka na onye onye onye onye na-ewepụ iwe elekwa anya n'ụzọ nke ọzọ o nwekwara ebe i si mejọọ maka na a na-etikwa nwatakịrị ife asị ya ebena akwa ọ ga-ebekwa mana abịarọ m ịma onye ọbụla ikpe because na ife emerego bụ na o merego maka na this case ka m na-ayọ sị ewezina ya gara madam mariam justice biko withdraw this case ka e mee ya n'ụdị ọzọ let there be peace i am i am an advocate of peace ebe m na-abata bụ ebe a na-enwe nsogbu m tinye ọnụ ka e nwee udo anọrọ m ama anybody ikpe mana o nwee onye mejọọnụ a gwa ya na ife o mere adịrọ mma biko wetunata obi maka na case a dịzi gị n'aka withdraw ya nwanne adị edu nwanne ya agakwa na police biko obi gị dee ife ọ sọkwa ya ma ndị na-asị gị gaa n'iru gaa n'iru onye gbuu nwanne ya abụrọkwa odogwu ife ọ sọkwa ya bụrụ wetunata aka gị biko ana m ayọ gị wetunata obi gị withdraw this case ka eme ya na another way but not in this way e si eme ya ọkwa ya ka m sị ka m pụta wee bịa na-ayọkwa ụmụ igbo niile bụ bloggers na-apụta n'ịntanetị biko nụ maranụ ka unu si emepe ọnụ ekwu okwu iwe na-ewe gị mgbe iwe jugo obi ịpụtazi na-ekwu ịpụtazi na-ekwu ikwuzi na-ekwufe oke ife ga-ebute nsogbu ndị ọzọ na-anụ ya ọ dịka a ga-asị na onye na-ekwu okwu anọrọzi and unu apụtazina n'iru akwụkwọ na-akọji ndị chukwu ji alụ ọlụ ọ bụ na ị likerọ onye ọbụla bụ onye na-alụ ọlụ na-alụrụ chukwu ọlụ biko ị pụtazina n'iru akwụkwọ na-ekwu maka ya ọ dịrọ mma ịpụta n'iru akwụkwọ ị na-akọndem Fada Mbaka ị na-akọndem Ebuka Obi ma ndị ọzọ unu apụtazina n'iru akwụkwọ na-akọchasị ndị e telụ mmanụ unu akọchazina ndị mmụọ ji alụ ọrụ ndị ọbụna mmụọ ji alụ ọrụ unu apụtazina n'iru akwụkwọ na-akọcha unu emezina party spirit unu akpazina oke ọ bụ na ị laikirọ adoration ministry o nwee nke ị laik gasibe ya ike ị kọndemụzina nke ọzọ ọ bụ na ị laikirọ zion ministry ọ bụ na o nwelu nke ị laik gasibe ya ike ị kọndemụzina nke ị na-alaikirọ ya bụ ife adịrọ mma ọ dịrọ mma nekwanụ ndị mba ọzọ ife a na-eme unu na-enekwa anya na ndị ọzọ fa na-eme ya ndị west fa esirọkwa otu a eme fa ncha nwechara ndị nke fa na-eje na nke fa o nwerọ ndị na-apụta akọndem nke fa na-ada eje kee ife ọ ga-eji bụrụ anyị bụ ụmụ igbo bụ ife ga na-ebute nke a ndị na anyị fụ na anyị nwa bụ kristians ọ ndị kristians bụ ife na-ebute ife a niile na-eme ị laikirọ zion ị laikirọ adoration unu ebuli ya na-apụta na ịntanet space ọ dịrọ mma ife a unu na-eme ọ ya na-ebute akpọmoke na ilo na asị n'ebe ọ na- n'ebe ọ na-ele idizi ejedele ka ife a si wee bido ị fụ na ọ ndị kristians ife a adịrọ mma na-afụnụ onwe unu n'anya na-afụnụ onwe unu n'anya ọ bụgodu na ị laikirọ nke nwanne gị na-eme ya abụna issue dịrị gị ị pụta n'ịntanetị ọ bụrụ ya ka ị ga na-ebupụta wee na-ekwu okwu ya bụ ife adịrọ mma maka i kwuchaa onye o wute pụta o kwuo nke ya e si otu a na-ekwu a na-enwe ọgba aghara n'ebe niile a na-enwe nsogbu a na-enwe akpọmoke a na-enwe akpọmasị a na-enwe ilo biko malụnụ ka unu si apụta ekwu unu ekwuzina unu ekwuzina unu ekwuzina unu ejizina ọnụ unu na-ekwute ife na-adịrọ mma n'ọdịniru ọ ga-ebute nnukwute nsogbu mkpụrụ ọ ga-amịta ada adị mma ọ ma adị mma ọ na-ebute mkpasa nghasa na nsogbu na akọmọnụ na ilo ebe ụmụ ife a niile na-adị ife ana agakwa n'iru biko ọ ya ka m sị ka m bịa yịọ unu biko na onye ọbụna malụ ka o si ekwu okwu na ọ pụta n'ịntanetị a ị malụ ka i si apụta n'ịntanetị space na the social space malụ ka i si ekwu okwu ọkwa ife nji maka ya wee pụta sị ka m bịa yịọ ụmụ igbo ndị niile e kwujọ n'ụdị ọbụna otu ọbụna e si wee kwuo ya e kwugo ya n'eziokwu na e kwuru ya mana biko gbaalụ m gbaalụ onye ọbụna e kwujọ e kwugidelu gbaalụ mana onye nke na-ekwu ekwuzikwana ọzọ biko ọkwa ife nji maka ya wee pụta eji m chukwu bi n'igwe ayịọ onye ọbụna chukwu chukwu okike obiọma chukwu ụmụ igbo chi ụmụ igbo n'ụdị ọbụna i si na-ekpelu eji m afa chukwu anyị wee na-ayịọ onye ọbụna obi dee gị iwe gị niile biko ya gbadanata iwe na-ewe onye ọbụla gbadanata biko mụnwa na-ekwu adịrọ m mma ọ bụrụ na m dị mma amarọ m eme adịrọkwanụ m mma mana ihe m na-ayọnụ onye ọbụla bụ biko onye ọbụla kwụsị ife ọbụla na-ebute akpamoke na-ebute inwe na ọnụma na ilo na akpọmasị onye ọbụla kwụsị ya unu apụtazi unu ekwuzina na nke unu kwuru ezugo nke unu kwuru ezugo unu ekwuzina unu ekwuzina nke na-ebute nsogbu bikonụ onye ma na nke ọ ga-ekwu bụ nke ga-ebute nsogbu confusion ya apụtazina kwuo ka anyị malụ ka anyị ga-esi wee dozie nke na-eme ọkwa ka ọ dị mma ka anyị ji maka ya apụta ọ ga-adịkwala ụmụ igbo be anyị niile na mma onye ọbụla bụ onye igbo fụlụ igbo n'anya na-etinye anya ka ife dịla ali be anyị na mma ọ ga-adịlata gị na mma ọ ga-adịrị onye ọbụla mma na nkwọ na afọ na eke n'orie ọ ga-adịla anyị niile na mma